igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu nke onye chiri ya zere abịagwo m ọzọ n'ụbọchị nke taata anọkwa m n'ịkwalite asụsụ igbo na ihe eji mara ndị igbo ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata bụ inu igbo that is ọ bụrụ n'onu bekee akpọọ ya proverb at times akpọọ ya parables so inu igbo anụnwa bụ mmanụ ndị igbo ji eri okwu yes mmanụ ndị igbo ji eri okwu ọ ya ka a na-akpọ inu igbo onye ọbụla bụ onye igbo kwesịrị ịma ife bụ inu igbo abịa ụfọdụ na-akpọ ya inu ụfọdụ a na-akpọ ya ilu ị ma na igbo na-asụ n'onu n'onu mana ọ ofu mmiri ahụ ka na-asụkwa n'ite ịghọta so abịa n'ụbọchị nke taata ikwu ikwu maka inu igbo onye ọ- onye igbo ọbụla kwesịrị ịma inu igbo maka ọ na-enyere aka o nwere ụfọdụ ebe ị ya anọ ewere inu wee gwa gị okwu ị bụrụ ezigbo nwa afọ ị mara ihe a gwalụ gị ka a sị na onye atụọlụ inu kọwara ya ị ma na ego eji wee nụta nne ya nala ya n'iyi so ọ bụrụ ma okwu abịa na ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata achọrọ m ịkọwa ụfọdụ inu kọwa ihe ọ pụtakwalụ then emesịa o nwee onye nwelu nke o nwere ọ ya-atụnye ọ gaa na comment box anyị tinyela anyị nwekwe na ajụjụ anyị ajụ etinyela anyị ya na comment box mana unu echefukwana ịsupport anyị by ịsubscribe to this channel na-ehelp anyị na-eshare na-atụsa vidio anyị na-esukwa aka like na unu like na ihe anyị na-eme ka o wee na-akwalite mmụọ anyị ị na-aga n'iru so atụfughị mgbe ọbụla m chọrọ ibido n'ife gbasara inu igbo na nke ize m ekwugodi kedu nke m ma ebido na ya inu karịrị akarị ndị igbo nwere inu okenye ọbụla bụ ezigbo okenye nọ n'ala igbo inu ka eji agọ ọjị inu ka eji ekpe ekpere inu ka eji ekwu okwu tara akpụ okwu ekwerọ okwukwu ewere inu supado dị okwu ekwuo ya unu aghọtago so abịa ofe inu ka m tụọ inu enwere ụfọdụ inu gbasara ofeke ofeke asị na ofeke adịghị ama mgbe ekelu nkụ ụkwa ama m na unu ma ihe bụ ofeke n'ọnụ igbo ofeke na ọ nọ dị ka prodigal ofeke nwee ike ịbụ ofeke nwoke nwee ike ọ bụrụ ofeke nwaanyị Uh, uh, it might be of, um, a prodigal son or prodigal daughter. So, um, ofeke adị ama mgbe ekere nkụ ụkwa nwere ife o mean ị ghọta mana ọ inu ka atụrụ so abịa ka akọwaba ife gbasara ofeke amaghị mgbe ekere nkụ ụkwa onye ọbụla bụ nwa afọ igbo ya ama ihe ihe a pụtara ma ọ asị gị na ofeke ka a na-ezi ama nna ya maka onye ọbụla isi zuru oke kwesịrị igosi ama nna ya asịkwa na ofeke ka a na-ezi oke ana igboro abụọ asịkwa na atụọrọ ọmara ọ mara mana atụọrọ ofeke o fenye isi n'ọhịa nke a bụsịa inu banyelu ofeke ndị Igbo na-atụ so nwee inu ọzọ ị ma a na-atụ eji ofeke atụ biko nyere anyị aka deela anyị na comment box onye na-enyekwalụ ndị ọzọ aka onye ọbụla na-enene ife anyịnwa na-eme ka ọ na-enyekwalụ ha aka e wee na-amụta e wee na-agakwa n'iru agafee na nke inu ndị ofeke e nwere many inu o nwere inu eji eto mmadụ nwee inu eji akọtọ mmadụ nwee inu a na-atụ maka ọgụ nwee inu a na-atụ iji dozie okwu inu nwere different types e nwere different types of inu e nwere inu for encouragement inu eji akasi mmadụ obi so achọrọ m ịtụrụ unu ụfọdụ inu ga tupu m pịachie n'ụbọchị nke taata n'atụfughị mgbe ka m bido na ndị m ma ama m na m sị okirikiri ka a na-agba ukwu ose adịghị alị ya na onye ọbụla ya asị ama nke anwa ama nkili nkili ka a na-ekiri ododo ejirọ ododo eni ozu anya fụrụ ugo gbaa ya nkiri maka na adị afụ ugo daa agadi nwaanyị daa nda ada naabọ a gụọ ife o bu n'ụkpa ọnụ ejighị enyo ene n'ife agba n'aka ngwugwu aga atọpe atọpe adịghị ajị ya mbọ ọ ngaba onye nna ya dunyere oshi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ nwata ọbụla nna ya nwụnyere nkapi ọ ya edowelie mmiri ọ ya eji kwọ aka ka anyị na-aga n'ubi ka ji na-aka akwa nna aga nọ ee okenye adị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị nwata kwọọ aka o soro ọgaranya rie nri nnọdebe ọgaranya bụrụ uru ọ bụrụ afụfụ eji asị ife nkịta ji eso onye afọ ukwu ọ nyụrọ anyụ ọ gbọọ agbọ ịghọta o riri amụ ebini ji ibi ụgwọ atụọlụ ọmalụ ọmalụ agịga atụgo m nke anụwa before so many anyị nwere ọtụtụ inu ndị Igbo ma ndị tara o nwere ụdị inu ị ya anụ ịma nọ ochie dike inu inu tara akpụ asị na em agadi nwaanyị fụọ ọnwa ọnwa chazuru achazu egwu ọnwa agụba ya girigiri bụ ugwu eze anyụkọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ igwe bụ ike ofu osisi adịghị emewe ọfịa ofu ihe a ka ha ka na-eme inukwa ịma na agwa m unu inu o nwere inu nkasi obi nwee inu inu ịkasi mmadụ obi nwee inu ịkpali mmadụ nwee inu eji eto mmadụ ịghọta so abịa na ihe a gbasara inu igbo anụnwa nwa afọ igbo ọbụla kwesịrị ịma inu igbo mara atụ inu igbo malụ ihe inu igbo ọbụla atụrụ ihe nghọta ya pụtara maka ọ na-abụ abịa ebe okwu siri ike ebe anọghalịa anọghalịa achọ ikwu okwu oge ụfọdụ ewere inu wee kwuo okwu ewere inu wee kwuo okwu abịa na inu igbo a na enwekwara ike ịtụ inu igbo n'onu oyibo ee eh, like enwere ike asị nọ ke inu igbo m ma atụ na m ma eji oyibo atụ a na-ejikwa pijin atụ inu igbo like mmadụ nwere ike ịsị old soldier no dey die ọ inu igbo ka ọ bụ abịa n'inu igbo anyị ma o nwere nghọta n'inu igbo ọ bịa n'inu igbo anyị asị nọ agadi nwaanyị adịghị aka nka na egwu ọ malụ agba that means old soldier no dey die so wetin you know you don know am you no fit you no fit old for that one so a bịakwa na nke na nke ọzọ a sị na ọ um, eh, kele nke m ma-asụkwa n'English now um, amachakwa m ka m esi wee na-asụ ya n'Igbo na-asụkwa na English mana a sị na o nwee nke nna m na-asụ nọ um, ọ sị na ụkpara na-ere ụkpara na-ere n'ọkụ ọ sị na ọ na-aha mmanụ nke a bụ ọ chọọ ịgwa gị okwu ndụmọdụ ọ sị gị ụkpara na-ere ọ sị na ọ na-aha mmanụ that means this um, um, locust or grasshopper

akpana ị ghọta nnụnụ ebeghị ebe mana ọ nyụgo ọgụ akpana and um, many many achọrọ m ka m kọrọ na-agbago maka mụwa na-ekwu na-aga eh, ọ na-eri oge ọ dị ka m ma-akwụsị godi ebe a nụnwa n'ụbọchị nke taa mbọsị nta ka a chụọ n'owere nchi na um, mbọsị ọzọ anyị ebidokwe in another way of inu Igbo ị ghọta ka m ma kpọọ m ma-asị ka emesịa n'ụbọchị nke tata ka ọ dịwa mbọsị ọzọ ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị ngwanụ ka ọ dị ka ọfịa dị ka enwe amalịa bye bye